Moni ndine Jack. Ka background chabe ka Charlie Kirk, bambo uyu waomberedwa ku usa. Uh, Charlie Kirk anabadwa 1993 ku Arlington Heights, Illinois ku usa. Nthawi yomwe amaphedwa anali akukhala ku Arizona. Anapanga find Turning Point, Turning Point usa, youth organization ya conservative, eti anali political commentator amalemba mabuku eti anali author podcaster speaker komanso anali munthu onena kuti odziwika kwambiri ku usa mbali ya right wing anali ndi following yayikulu kwambiri pa social media amapezeka amakayankhula pa fox news amakonda kukayankhula mma radios komanso amakonda kupita mma universities kumakayankhula ndi ana a sukulu makamaka a year 1 osati oti akumaliza koma oti akuyamba kumene university. Tsono Charlie Kirk angakhale anali otchuka kwambiri chani, mwinanso chinamutchukitsa kwambiri ndi zikhulupiriro zake, zinthu zomwe amachita defend, zinthu zomwe amayankhula eti. Why have black, the black community gotten poorer since the passage of the Civil Rights Act? Tell me that. Chitsanzo, amapanga defend ma gun rights. Constitution ya ku usa imalola anthu kukhala ndi mifuti eti, amaitchula kuti a right to bear arms. Nde anthu achuma ambiri ali ndi tinganene kuti ma stake kapena ali ndi dipo mu ma kampani ogulitsa mifuti, ndi business ya mphamvu kwambiri ku usa. Chifukwa chonena kuti mifuti ili paliponse, nde anthu ena amanena kuti mukadzaletsa mifutiyi, zizathandiza kuti kuphana ndi mifuti kudani kuchepe koma Charlie anali defender wa ma gun rights eti za race anayankhulapo zinthu ananena kuti kuti akwere ndege nkumva zonena kuti pilot ndi munthu okuda akhoza kukhala ndi mantha kwambiri chifukwa choti alibe chikhulupiriro chonena kuti munthu okuda angayendese ndege bwinobwino pakana ukafika zinthu ngati zimenezozo zonena kuti kodi munthuyo akuyankhula bwanji eti anali sapota wamkulu kwambiri wa President Trump. Moti anali magulu a anthu amene anathandizira kwambiri kampeni ya Trump. Komanso amadana kwambiri ndi immigration, amadana kwambiri ndi za za ma gay, za ma trans izi, anali against kwambiri. Amadana ndi zonena kuti azimayi azipanga abortion. Anthu anafunsa kuti nanga munthu woti wagwiriridwa ati it doesn't matter, asapange abortion, zinthu zake zoterozo zonena kuti zolimbana ndi anthu kwambiri eti and ma debate ake panali zinthu zina zoti kumumvetsera mukhoza kugwirizana nazo kuti ah, akunena zoona koma zina kunena kuti ah, ah, kodi munthuyo akuyankhula bwanji nde anali very controversial nde pa 10 September 2025 anapita ku Utah Valley University eti amakapanganso ma debate ake aja amakayankhula ndi ana a sukulu event yomwe amayitchula kuti prove me wrong nde atafika kumeneko anakhala anapita ndi mkazi wake ana ake awiri timu yake ma bodyguard chani kunali you know, university kwana kunali ambiri ali busy akuyankhula pompaja munthu wina wamulasa ndi chipolopolo pa, pa khosi anthu ambiri ayiona video yake anataya magazi ambiri mu nthawi yochepa kwambiri koma in the end Charlie Kirk wamwalira nde chinaipa kwambiri ndi reaction ya pa social media three quarters ya ma reaction anthu amakhala ngati akukondwa chifukwa cha ma, maganizo ake aja zonena zake ma you know zonse zomwe amayankhula anthu amachita celebrate modabwitsa kuti aa ah, ah, imfa yanzanu kumachita kukhala ngati akunjoya ma post ake ochani nde Izozo nzonena kuti boma lawolo lanenetsa kuti iyayi izizi ayi, mpakana ena achotsedwa ntchito ndithu chifukwa cha ma post awo apa facebook okhudza kusangalala kuti munthuyu watani waphedwa. Tsono apolisi anayambano kuyang'anayang'ana kuti amene waombera ndi ndani, koyamba anagwira bambo winawake olakwika kenako amuona pa ma videos nanga sipanali ma- anthu nthawi zonse amakhala kuti akutenga kwakhala misonkano sipalephera anthu onena kuti akutenga live akujambula akutani nde imodzi mwa makamera inamupeza kuti yamujambula munthu amene anali padenga nkuombera fa anali patali eti munthu wake oomberayo amene wakhala onena kuti ali ndi experience ndipo ndi marksman wamphamvu kwambiri panali patali e, ndimene anapangira target ndikumuombera pakhosi nde munthu anaoneka ndithu kuti ali pa rufu waombera akuthamanga wadumpha eti cctv kwinako yamuona akuthawa nde apolisi anayamba kumusakasaka apezeka kuti apolisi agwira mnyamata wina wa zaka 22 dzina lake tyler robinson tyler ndochoka ku banja lolemera kwambiri anthu ochita bwino akuti anthu opemphera komanso anthu osapota a president awo kwambiri onena kuti si anthu amene amaganizira kuti mwina ndi anthu a upandu ena ake mwana ati wanzeru kwambiri aliyense ankaona ngati kuti adzakhala billionaire akuti mwana wa zoyenda zokhazokha koma makolo ake anali okonda mifuti kwambiri kuyambira kali kakang'ono anayamba kukaphunzitsa kushuta u marksman mayi ake ndi bambo ake nthawi zonse zosangalala zonjoya zinali zomtenga kupita kukaphunzira kuombera nkona anali odziwa kushuta kwambiri koma pakali pano akadali omuganiziridwa eti akuti best friend wake kaya ndi chibwenzi chake anali wa trans nde Mwina nkona amadananso kwambiri ndi Charlie chifukwa choti iye amadana ndi zimenezozo amapanga preach against zimenezozo. Pa chipolopolo anayikapo ma engravings analemba. China mwa chipolopolo chomwe anamuomberera Charliecho chinali cholemba kuti kuti analemba kuti awakhe chipolopolocho eti kuti iwe wakha. zodabwisa kuti munthu omuombera angawakhe chipolopolo but anyway pakali pano akadali m'manja mwa polisi. Anadziwika chifukwa choti atadumpha atathawa anaponya mfuti yakeyo pa tchire kuti asaonekere kwinako amadziwa kuti kukhala ma cctv nde atabwerera kunyumba ankalemba pa platform ina yake application yotchedwa discord amafunsa anzake kunena kuti akamutengere mfuti awalipira nde anzakewo ndi amene anayitolera nkuwauza abambo ake abambo ake nkunena ku polisi nanga si amadziwa kunena kuti zidziwika anyway awagwira nde iwo akapanda kuulula nawonso akhoza kumangidwa ati panali reward ya anthu amene angakampereke apolisiwo kaya ndi ngati boma linayesera kuwapasa makolo ake ayikana ndalamayo chiwembucho wapanga ku dera lonena kuti kuli death penalty nde akuti ayang'ana kuti chilango chake chikhale cha death eti chokumupha koma imeneyi ndi nkhani ya Charlie Kirk kwinako yangotsala ndi milandu ya mnyamata amene wagwidwayo zikomo kwambiri